Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụbọchị nke iri abụọ n'ọnwa Disemba Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke asaa malite n'usoro nke iri ruo na nke iri na anọ. Dinwenụ gwakwara Ahaz ọzọ sị ya, Rịọ Dinwenụ Chineke gị akara ọbụla, ọsọkwa ya bụrụ nke si n'ala mmụọ maọbụ nke si n'eluigwe. Mana Ahaz kwuru sị, Mba, agaghị m arịọ ihe ọbụla, agakwaghị m anwale Dinwenụ. O wee sị, nụrụnụ nke a unu ụlọ nke Devid niile ọ bụụrụ unu obere ihe na unu na-eme ndị mmadụ ka ike gwụ ha unu ji bịa ime Chineke m otu aka ahụ n'ihi nke a dinwenụ n'onwe ya ga-enye gị akara lee otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime mụta nwa nwoke Aha ọ ga-akpọ ya bụ Emmanuel. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ Ka dinwenụ bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Chineke nwe ụwa na ihe niile dị na ya, ụwa na ndị niile bi n'ime ya. Ọ bụ ya wụkwasara ya n'elu mmiri, ọ bụ ya wuru ya n'elu osimiri. Azịza. Ka Dinwenụ bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Onye nwere ike irigoro n'ugwu nke Onyenwe anyị? Onye nwere ike ịnọ n'ebe ya dị nsọ? Onye aka ya na obi ya dị ọcha, onye anaghị etinye obi ya n'ihe efu. Azịza. Ka dinwenụ bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Onye dị otu a ga-anata ngọzi n'aka Onyenwe anyị, ọ ga-anatakwa ezi omume n'aka Chineke Onye nzọpụta ya. Ọ bụ ụdị ndị dị otu a na-achọ Onyenwe anyị, ndị na-achọ ihu Chineke nke Jekọb. Azịza, Ka dinwenụ bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Mbeku, Aleluya, aleluya! Bịa, igodo nke Devid, meghee ọnụ ụzọ nke Onyenwe anyị, tọghapụ ndị nọ na mkpọrọ nke isi. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luk dere. Isi nke mbụ, malite n'usoro nke iri abụọ na isii ruo na nke iri atọ na asatọ. N'ọnwa nke isii, Chineke zigara mmụọ ọma Gebriel ka ọ gaa n'obodo Galili a na-akpọ Nazaret ka ọ gakwuru otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Onye ikwu na ibe ya kwekọrịtara na otu nwoke aha ya bụ Josef nke si n'agbụrụ Devid ga-alụ. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Maria. Mmụọ ọma ahụ bịakwutere Maria sị ya, Ekele, ị jupụtara na grasịa, Osebụrụwa nọnyere gị. Obi lọrọ ya mmiri nke ukwuu n'ụdị ekele a, nke mere na ọ malitere ịtụle n'uche ya ihe ụdị ya pụtara. Mmụọ ọma ahụ sịrị ya, Atụla egwu, Maria, n'ihi na ị natakwala ngọzi n'aka Chineke. Lee, ị ga-adị ime, mụta nwa nwoke. Aha ị ga-akpọ ya bụ Jesu. Ọ ga-adị ukwuu, a ga-akpọkwa ya Nwa Onye Kacha Elu. Dinwenụ Chineke ga-enye ya ocheeze nna ya Devid. Ọ ga-achị ezinụlọ Jekọb ebe ebe. Alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Marịa jụrụ Mmụọ Ọma ahụ sị, Olee otu nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na amaghị m nwoke? Ma Mmụọ Ọma ahụ zara ya sị, Mmụọ Nsọ ga-abịakwasa gị, ike nke Onye Kacha Elu ga-ekpuchi gị. N'ihi nke a, a ga-akpọ nwa ahụ ị ga-amụ Onye Nsọ, Nwa Chineke. Lee, Elizabet onye ikwu gị, onye ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aga, atụrụla ime n'agadi ya. Ugbu a, ọ dị ime ọnwa isii. N'ihi n'ebe Chineke nọ, o nweghị ihe nyịrị omume. Marịa kwuru sị, Lee, abụ m odibo nwaanyị nke Osebụrụwa, ka o reere m ka i siri kwuo. Mmụọ ọma ahụ wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.